Grab your popcorn and wait.
ihe ọbụla ndị ime ogbe na-eme na-etinyenụ anya na ya ime ogbe ebe ọ na-akpọtụ
ime ogbe onye ọbụla mara na ebe anyị nọ n'ime ogbe ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo chọrọ ka ive Igbo na-aga n'iru ị na-esonye n'usoro ndị ime ogbe anyị nọ n'ime ya ka a na-akọwara gị ive zili ezi ihe mara apụta anya gwa okwu anya gwa okwu aka onye ọfụma ndị nọ n'ime ogbe ekenekwa m ụnụ anyị ga-adị ka echi echi ada agwụ agwụ ejidalụ ime ogbe
biko na-awatchikwanụ ime ogbe tv biko ọkwa nwaada chinwe Isaac nwafọ ime ogbe ime ogbe ọmụka ọmụka igbo bụ igbo mma mmanụ daalụnụ kedu ka eke si anya anwụ ama m na onye ọbụla nọ ọvụma abụ m nwaada Glory Ekene Iwuna onye nta akụkọ gị n'ime ogbe n'ụbọchị tata n'ime ogbe mụ na nwanne m a na-akpọ Obielu nọ o wee sị ka ọ kọwala anyị ive gbasatalụ ive omenala nnọọ n'ime ogbe kedu ke na-ava gị
Ava m bụ Anekpe Anekwe Obielu. Nnọọ. kedu ive bụ ive ị na-eme maka na avụlụ m vụ na i yi akwa ọcha kedu ive ị na-eme kedu maka ive i ji yili akwa ọcha E jili yili akwa ọcha mana ive m na-eme bụ ọdịnala ka m na-eme ọdịnala Igbo. A bịa na be anyị

a bịa na Ụmụeri ama m ụzọ mmanwụ n'anọ nwaanyị na-ana avụrụ nwaanyị ana-avụrụ ayaka nwaanyị ana-avụrụ ọmaba nwaanyị ana-avụrụ okwulumpi nwaanyị ana-avụrụ ịsatọ apụtara m ikwu di ya n'ụdị aka ọ dị na nwaanyị ana-avụrụ ya then ọ bụ na a na-eti ụdị mmanwụ ahụ n'ive eme bụ na onye mgba ama ya ebu ekwe ya nọ n'iru a na-eti ekwe a na-asị ogbozi gbaa na ive ọ na-eme ive a bụ na ọ na-akọwa ndị mmadụ na ajọ mmanwụ ahụ na-abịa ka ụmụ nwaanyị wee nwee ike wee pụrụ kaba ya nọ na n'ezi ebe ọ ya-esi wee wee gabere gabere. ya bụ mmanwụ ọ gasịzịa ehe, ọ bụ na anụchizie ọ bụ- ọ gasịa onye aja ezojiela ọ gasịa nwaanyị nwezie ike gabere mana nwaanyị vụ ya na-amara ụma ya mistakenly ọ bụ na nwaanyị vụ ụdị mmọnwụ a mistakenly kedu ive nwere ike ime
ọ bụ na nwaanyị avụ ụdị mmanwụ ahụ na-amara ụma ọ na-abịa eje jụọ ese ajụta ese anwa ekwuo ive ya eji wee abịa wee were wee akwado mmanwụ ahụ ma nwaanyị ahụ ka nwaanyị ahụ ya ka ọ ghara nwere nsogbu ee ma nwaanyị ọbụla pụtara nne vụ ya kpachara anya dịka avụ ya na ụdị na ọ na-enyo enyo ọ na-ewetara mmadụ ọnwụ ọ na-ewetara onye bụ onye bụrụ ụdị ahụ na ọnwụ ma onye mere ụdị ahụ ya na nwaanyị malụ ụma nyoo mmọnwụ ya ndị oke mmọnwụ nwaanyị anara avụ nwaanyị malụ ụma nyoo onye o nwere ike ịnwụnụ mana ọ bụ na ọ mara ụma wee nyoo wee vụ ya na ọ vụrụ ya n'ike na ọ mara ụma ọ nwere ive ya eme ya ya edozi nwa edozi ngwa daalụ rinne unu avụgo na nwaanyị a na-avụrụ mmanwụ oke mmanwụ n'anị Igbo ọ malụzi ụma avụ ya ọ nwụrụ enwere repercussion ọ bụ na ọ mara ụma wee vụ ya a na-edozi edozi daalụnụ rinne anyị ka nọ n'ime ogbe wee na-asị unu nke onye chiri nya zelụ mụ na nwanne m a na-akpọ Obelue nọ n'ime ogbe ngwa kenekene ndị ime ogbe n'ime ogbe ekenere m unu rinne ekenere m unu